kpụra nga abịa takụcha eze ajụghị onye ka otu mere were fon a dewe na ala gị bilie ọtọ ke lara m azụ
Okay.
bịa come kpapụ aka ahụ ị gba n'ukwu na bịa were fon a dewe ebe m ga-ahụ gị ọfụma gị gbanye ọkụ a mepe windo mepecha windo gbanye ọkụ ahụ nweghị ọkụ white ọkụ white
ihe a ọkụ white now nke a white dewe fon a n'ala gị lara m azụ ị na-ahụ m ugbu a ka m mepekwuo windo chere ka m mepekwuo windo mepekwuo windo ọ dị mma ebe a dewe fon ahụ straight dewe ya straight ọ nọ straight. bịanụ nso bịa nso dewe ya straight ị gba aka n'ukwu dị ya n'olu. Okay. na ihe gịnị nọ gị n'obi ihe esi ihe nwere i yi bra ya ahụ otu a Chineke nyere m ya kelere Rosanna aji nwe ihe na-anaghị ha onye na onye ṅụọ ihe enwe onye ṅụọ ihe
ka ịpara ihe elubedi achị ekwughị m okwu gị na-atakụchi eze ụdị ara ka ị nwere bra na-anọ ya ya ha like this dị sure na ị nwere nipple ok nwehụ nipple ọ wụ ya nwa m otu i kwuru eziokwu dị mma eh? adị m happy otu i kwuru eziokwu because m na-ajụ some of this ajụjụ some men ana ama na e nwere ụmụ nwaanyị na-ana enwe nipple ọ ga-adịrị gị na mma my sister na for saying the truth chai nwa agbọghọbịa na-enwe ndo nna laa azụ kwapụ aka n'ukwu gị turn

manum ma ihe m ga-asọ wee ike na-akọwa otele manum were reverse bịa enwere nshị n'ike gị
ka m turn ma ka m dote back
o ịmacha ebe ị ga-edewe ya before ka ị bịa dewe ya ebe m na go front go front

ịma some questions m na-ajụ unu gbasara ebe na ebe some people na-echide egwuregwu thank God enwere witness gosi na ụmụ nwaanyị niile nwere nipple some na-enwe naanị otu mkpụrụ nipple some a na-enwe nipple ọzọ ịghọtara ee kpe nọ na ị bụ a living witness na ịghọtara like na otu ị nọ na otu ị ha na ị gbara agba enwere some of you na-enwe growth n'azụ otele nga ama m nke ahụ ihe a na-akpọ nwanta nwanta ama m ma nke gị ọ pụtara ihe na-adị ka ire ya gafete n'azụ otele a na-akpọ ya nwanta ị nwere ya Mba. ị nwere nwanta Mm-mm. Mm. Okay. aha gị Ọma. ị dị afọ ole ị dị afọ ole 26. ị ji ụmụ ole Amụbeghị m nwa. kee ebe i si na-anọnyere anyị Esi m Delta State. gịnị ka ị na-arụ M na-arụ as a chief marketer na Mopek Electric. Ị wụ onye ebe Abụ m onye Abia State. ebe na Abia Ọhafịa, ebe na Ọhafịa Okon, ebe na Okon Ndị Chima. ebe na Ndị Chima Ọ Ndị Chima wụ my father's compound. That's my son.
ka Ka- Tata.
gịnị mpa gị na mma gị dị ndụ mba daddy m anwụọla sọsọ mummy m chai ndo ndo half orphanage daughter half quarter orphanage girl enwere mgbe a taga gị taga gị taga gị ga ebe achị n'ike gị mba a na-ata gị ụkwụ gị oje eme otu a mba enwele nwoke tagidere gị ya akọ ya asị na aka ịhụta ya akọ na amụ ya akọ n'ike mba mba mm-mm. ị nọrọ otu a esh ihe ọ na-awa ị nọrọ gị egbere m aka n'ukwu ya ọ na-ara ya ọ na mpompo dị gị n'ime gị wetụ aka dị ya na egbe gị aka n'ukwu again I'll bring you down Achọrọ m ị nọrọ gị jigide the camera. then egbekwala aka n'ukwu again Okay, ka m mkpụrụ ọdụ just jigide the camera na

onye na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ mọmị m ị nwere foonu ọzọ ee anyị akpọ mma gị gwa ya na ị bịara intaviu na m mewe gị intaviu kpọọ ya Em, em, sim card em, sim card anọ na the phone or tab or ipad sim card anọ ya m mechaa gị intaviu akwa ị ma na intaviu a ga-aba na ịntanetị ee ka ọ ghara ịwụ na m mechaa gị intaviu na mma gị na-ata ahụhụ akwụrụ gị ụgwọ ụlọ wụ ihe mpa gị kwesịrị ime mpa gị ahapụ ya hapụrụ bụrụ naanị ya ya nwụọ na gị epụta sị m na m delete evi agakwa m edelete ya kwe na ihe m na-agwa gị na dọtkọn ya gebe ịtakụchi m eze atakụchirila m eze gị na onye kipụrụ otu ihu otu ahụ ihu nwoke gị na ya dị na mma gị kipụrụ ihu like that ị kipụgara m ihu like that for what ọ wụ that ihu gị dị for who for mụnwa ka sa ka ka demio demio ka ka ka nke onwe gị, ka mụnwa na-amaghị ihe wu romance na-amaghị ihe wu petting ị bịara nga bịa bịa- bịa chọga onye na-epeti m epeti gị bịa nga bịa bịa blọshịrị m ị blọshịgara m for what ị para apara ike i che na e nwere nke ị ga-enyetụ m ga-ewere agama na nke nwoke na-abịa ịlụ gị na bịara nga bịa bịa bịa blọshịgara m kemgbe ka ị mata m enwere mgbe bịa bịa ebe ebe mana ịpụ ụdị ya ịpụ ụdị ihe ị bịaletara m mbụ sị m bịa were ara ṅụrụ ị nọ na tiktok nga nọrọ na the whole social media ahụghị m you cannot even dele m dele m sị m bịa ṅụrụ ara aka ịkpa m aka nri ị bịara nga bịa blọshịrị m achịga ọchị Sorry, bela sir. ịkpafere ka ọ wụọ ihe onye ọzọ Kwamasịla gị ka na kwamasịla gị ka ka sa. ka
gị na nwere mmadụ akpọ ịta ụka ike mkparịta ụka ike emekwa ya kpọsọrọpụ kpọsọrọpụ akwa m nọlụ nwaarị oge na agba iwe iwe emekwa emekwa iwe iwe m mekwa imela ya ọsọ nkụsọrọpụ dara nshe ranshe ọnwa imeni mụ agaghị nọ nke ụka akwa m nọlụ nwaarị ọtọ gị sị gị ka gbaa gbaka iwe iwe m lekpa ya ụkọ bụ leda ishike ya ichi ishi bịarụ aka n'obi ebe na nga abịa eliri m anya na kọmensị kọma mkpụrụ dị ya pụrụ dị ya pụrụ dị ya pụrụ dị ya ma ma iwe iwe m na-ama agba gị okwu n'ike na pụrụ dị ya Tanụ a ifodu gị pati iyi ị bịara nga efodu gị pati iyi mara ma ike gọga after ị bịara nga come on na anya na front ike when ị bịara nga a-force ike gị ka ọ mapụta otele inwe ifodu gị pati iyi n'otu ọ dị nnọọ icha icha i- icha mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi na-ekweghị mgbutu were reverse bịa ị ma ihe wụ reverse ị ma ihe wụ reverse turn azụ turn azụ mpa gị o nwekwere na moto ị ji ama ihe wụ reverse look at

ị na-akwa akwa 24/7 nọ n'oche wurele ike gị koja asacha otele gị kpegwa ọ naanị oche ka ị nọ ọ naanị oche ka ị nọ ị nọghị ahụ n'elu amụ
gị bịa ga agwaga m sị the young shall grow gị tocharala gị tochara ị nwere olileanya na ike gị ka ga-eto nwa bingo At least enwe m height now. Asị m gị damn you damn you Chineke agba gị ọkụ ị nwere which height
buru ike ụmụ nwaanyị mee tapioka na Lagos ọkwa ị ma na ihe ọ bụla m mere ebe a ga-abara social media niile Yes, sir.
ele nwe nwoke ị bịara nga bụ iche ele onye mechanic ị bịara na this compound bụ iche
ọ wụ compound n'ebe m nọ ọya ka jụga gị ele onye mechanic ị bịara dị abịa na-echega ihe ọ wụ mechanic ga-ewebe a na-ere moto ele nwoke ebe ị chọ iche gị nga ahụ nwee ka stand ahụ achọrọ m ịbịa test whether nwere moto ga-efit m for future ị bịara nga ị bịara nga ịjọsọ ị nọ na nke onye mere gị invite na iche gị aka asịsị anọ m ebe onye mere m invite ihe ị macha ihe niile lee ebe m nọ o weterebe m izu moto
kama kama tabtara nshinshin ha etorole m izu moto kama ọ daa na akụjama ka ekwanele otere Chineke gbakwa gị ọkụ ọ kwa ị bịala nga a ga-ara gị n'abalị a

hapụ na wig ahụ gụrụ sponge ahụ i ji n'aka tụsa sponge ahụ i ji n'aka dị ameme gị
Chineke gbakwa gị ọkụ onye riri kọma ntakụrụ ahụ ahụ gbata ọhịa nọrọ n'ọdị mmadụ m nọrọ n'ọdị mmadụ m otu igbirigbe ọnụ gị sara asa na ịtakụ mere eze na-akụ onye mere onye mere teeth withdrawal

ị ma sị eze adịghị gị mma ya na gọọ ma eze ị bịakwa nga abịa akpasughị m iwe ọ because ị nọ na ị nọ na league ndị na-enweghị eze na ma ọ wee mana gị gara eri nkịta moto gbagburu kpụpụ ihe ahụ i kpu n'isi meme gị interview Isi mmadụ gbara ọfụ Jizọs Kraịst. Hai, ọ dịkwa ọrụ.

egwu na-akụ there na egwu a na-akụ there na-abata ya hotel ka ị nọkwanụ nnọọ egwu na-akụ there mgbe ị pụrụ ị laruo na ị pụọ from that hotel laruo gị bịa